Mungamudziwe bwanji husband material? Video iyi ikubwera pambuyo poti tinapanganso video yomwe timakamba kuti mungamudziwenso bwanji wifey material. Ndiye nthawi zambiri timangokamba za wifey material, za husband material sitimazikamba. So mzibambo naye si mngelo, nayenso amalakwitsa, nayenso amatha kukhala wosalongosoka. Komano pali azibambonso ena amene amapanga meet u husband material. otherwise imene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti sikuti ndi husband wina aliyense amene ali husband material yayi ena dzinalo anangolivala so lero tidziwe husband material ndiye pali zinthu zokwanira 10 zomwe tigawane koma tizifupikitsa kwambiri langizo loyambira kwa azimayi chimene chili chofunikira kwambiri kuona mwa azibambo kuzikhala kuona chikhalidwe chake umunthu wake kuti iyeyo ndi otani udindo wake iyeyo amapanga handle bwanji responsibility komanso kugwirizana compatibility kuyanjana pa zinthu zina zake zimene inu mukupanga share iyenso ali nazo chinthu zinthu zimezi zimene zimakhala zofunikira kwambiri komanso kwambiri kuyang'ana kuti kodi iyeyo ali able to lead a stable life and family stability at long term imeneyo mukuyang'ana kutsogolo pamenepopo Husband material sikuti ndi ndalama zokha ayi, chifukwa azimayi ambiri ali m'mavuto chifukwa choti anangomulola mwamunayo chifukwa choti ali ndi ndalama chabe, ena chifukwa choti mwina ali ndi ma muscles eti ali ndi six pack, ena chifukwa choti ali ndi status eh, amachokera ku banja labwino, banja lachifumu eh, banja lolemekezeka nde ndikumulola kuti akhale mwamuna wanga. izi si zifukwa zokwanira koma zifukwa zimene mukuyenera muyang'ane ndi zimene ndazitchulazo nde mosataya nthawi tigawane zinthu zimene mungamuone kuti munthu ameneyu ndi husband material choyambirira he shows consistent respect nkhani ya ulemu mwamunayo ndi munthu amene anakula bwino amapereka ulemu kwa munthu wina aliyense so amayankhula politely ngakhale atakhala zonena kuti pali mikangano so akazakangana nanu olo wakangana nanu komano iye akuyankhula ndithu moleza amakumverani maganizo anu komanso amapanga value maganizo anu iyeyo samakuchititsani manyazi samakudererani pa gulu komanso amalemekeza anthu ena mwa ulemu so it's either family even yakwawo even mukayenda kaya ni ma waiters kaya ni ma strangers anthu amene amakugwirirani ntchito pakhomopo mmene amalemekezerera anthu amenewawa pali guarantee yoti atha kupanganso chimodzimodzi kwa inuyo chimene mukuyenera mudziwe kwambiri nchonena kuti ulemu respect imatanthauza kunena kuti ndiye kuti pamenepapa pali masomphenya pali prediction yabwino eti yoti inuyo mutha kuzakhala ndi healthy marriage chinthu cha namba 2 chimene mungamudziwire husband material he is responsible ichi ndiye ndichofunikira kwambiri ndi waudindo azibambo ambiri amathawa udindo so uyuyu ndi waudindo he takes responsibility for his life and actions ndi waudindo pa moyo wake komanso zochita zake ameneyu ndi munthu amene amayesetsa eti he works and strives to provide for the family and himself amayesetsa kugwira ntchito kuti apange provide ku banja lake komanso kwa iyeyo mwini ndipo munthu ameneyu si amene amangochulusa kuwapanga blame anthu ena chifukwa pali anthu ena samavomereza samatenga udindo pa zimene iwo alakwisa komano amangochulusa kuwa blame anthu ena kuti ndi amene adzetsera mavuto awo and samatenga udindo umenewo seriously so tili pa point yomweyi chimene tikuyenera tichidziwe kwambiri ndi chonena kuti udindo uja eti ndi omwe umaonesa kukhwima kwa munthu mu nzeru zake komanso kudalirika kuti munthu ameneyo ndi odalirika tipite ku chinthu cha namba 3 chimene mungamudziwire kuti munthu amene ndi husband material he is always honest and transparent ndionena zoona komanso ndiosabisa kena kalikonse so amanena chilungamo mmene chikuyenera chikhalire ngakhale chidzetse uncomfortableness pakati pa anthu awirinu komanso samabisa zinthu zofunikira zoti inuyo muzidziwe komanso amasunga zimene iyeyo walonjeza komanso amavomereza iyeyo akakhala kuti walakwisa ndiye tili pa point imene chimene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti Honesty, kunena zoona, kumapanga build kukhulupirirana m'banja and mukakhala kuti mukukhulupirirana m'banja ndi zomwe zimapanga sustain marriage yanuyo kuti marriage yanu banja lanu likhalepo pamafunika chinthu chimenechichi chikhale kuti chatheka chinthu cha nambala 4 chimene mungadziwe zoti amene ndi husband material he can control his emotions mzibambo amene amatha kupanga handle mkwiyo wake without insults ngakhale wakwiya samatukwana samapanga cause violence ina iliyonse amakambirana mavuto modekha komanso moleza ameneyu ndi mzibambo amene sikuti amangogwiritsa ntchito kukuopsezani intimidation kapena kuti ma threats ndi mzibambo amene amapepesa akazindikira kuti anakulakwirani pa chinthu china chake chimene mukuyenera mudziwe pa point imene nchonena kuti emotional control ija eti kuzipanga control munthu yekha emotionally zimapanga create safety inuyo muzifira safe m'banjamo komanso stability eti muzifira kuti ineyo ndiye ndili stable chinthu cha namba 5 chimene mungadziwe kuti munthu amene ndi husband material he has a clear direction in life ameneyu ndi mzibambo amene ali ndi zolinga m'moyo mwake ntchito imene akugwira ali nayo zolinga banja lake ali nalo magoals oti apange achieve amakhala olakalaka atamakula pa zinthu zosiyanasiyana amene amatha kupanga plan for the future mzibambo amene samangokhala life yake mosalabadira pali azibambo ena ongoledzera kukangogona pa msewu sakulabada galimoto itati yawagunda china, china chake chitati chachitikira they are living recklessly zimene amachita recklessly amene si mzibambo wabwino uyu ndi mzibambo amene amafuna amange china chake meaningful for the family ndiye tili pa point imene chimene tikuyenera tichidziwitsitse kwambiri ndi chonena kuti mzibambo amene ali ndi direction ameneyu ali more likely to build a stable family ndi inuyo komanso chinthu cha namba 6 chimene mungamudziwire husband material he is willing to grow mzibambo amene ali ndi khumbo lofuna kukula ndiye ndi mzibambo amene ngati mwamukhonza amavomera malangizo anu komanso ngati mwamupanga guide pa chinthu china chake amagwiritsa ntchito ngati zimenezozo or even kuchokera kwa anthu ena chifukwa pali azibambo enatu safuna kuuzidwa ndi azibambo amene amatha kuphunzira pa ma mistakes awo last time analakwisa this time they learned from their past mistakes azibambo amene amayesetsa kupanga improve character yawo komanso chikhalidwe chawo chikhalidwe chawo ngati chili chosalongosoka ena ake awaphunzitsa or awauza amatha kuvomereza ndikufuna kusintha azibambo amene ali open to learning chifukwa banja lija limafuna munthu amene amakhala constantly learning about the marriage komanso responsibility uyu ndi mzibambo amene amadziwa kufunikira kwa zimenezi ndiye tili pa point imeneyi chimene mukufunikira kuti muchidziwe chofunikira kwambiri nchonena kuti munthu amene ali ndi mindset maganizo ake ndi ofuna kupanga grow eti pa chizungu amati growth mindset munthu ameneyo ndi ofunikira kwambiri chifukwa banja limafuna munthu amene always and constantly amafuna kuzipanga adjust chinthu cha nambala 7 chimene mungadziwe kuti uyu ndi husband material he protects and supports amateteza banja lake komanso amapanga support banja lake and izizi amazichita eti ku- kuyima nalo banja njii pa nthawi imene zinthu zisakuyenda bwino amateteza ulemu wa banja lake mbiri yabwino ya banja lake amateteza amaonesera concern for your well-being mkazi ngati sakuchita bwino or wakhuzidwa zina zake zikumuvuta iyeyo amaonesa kukhuzidwa ndipo amakhala willing kuti amuthandize chomwe tikuyena tichidziwe nchonena kuti mzibambo amayeneka akhale source of security and asakhale source of stress chinthu cha nambala 8 chimene tingadziwe kuti uyu ndi husband material he handles money wisely ameneyu ndi mzibambo amene samangospenda ndalama mosakhala bwino akangosanja ndithu choyambirira ndi kumahule choyambirira ndi kupita kubala choyambirira ndi kukalezera koma mzibambo amene wasanja amakhala kaye pansi kuti kodi ndalamazi ndipange nazo chani even kumupanga involve mkazi wanga ndapeza ndalama ndiye tipange bwanji ameneyu ndi saini yayikulu ya husband material amapanga plan financially chuma mmene pabanjapo chidzakhalire mtsogolomu samabisa zinthu zina samabisa zinthu zina zokhuzana ndi ndalama chifukwa pali azibambo ena amamubisira mkazi kukangova iye anagula galimoto iye anamanga nyumba izizi si zabwino si mbiri yabwino ya husband material imeneyi mkazi amayenera aka- akhale involved chifukwa mkazi uja ndi partner wanu for life so chimene tikuyenera tidziwe pa point imeneyi financial discipline ija pakhala kuti pali discipline mmene mumapangira handle ndalama zanu zimachepesa timati ma common marriage conflicts mikangano imene imachitika chitika m'mabanja chifukwa mabanja ambiri akukangana masiku ano chifukwa cha ndalama chinthu cha namba 9 ndi choti he treats women with honor Am- ndi mzibambo amene amalemekeza azimayi amayankhula azimayi mowalemekeza in general mzimayi wina aliyense amene samapanga flirt pali azibambo ena amango- amangopanga flirt kumangocheza ndi azimayi ena zosakhala bwino even kumagonana ndi azimayi chani kufunsira azimayi uyu ndi mzibambo amene samapanga zimenezi samapanga chase attention amene amapanga maintain proper boundaries malire ndithu kuti ineyo malire anga ndi awa azikazinso malire awo ndi awa sindikuyena ndikupange cross chimene tikuyena tidziwe nchonena kuti mmene mzibambo amapangira treat azimayi ena zimapanga reflect kuti kodi nayenso azatitreata bwanji ifeyo as a wife chinthu chomalizira cha nambala 10 chomwe mungadziwe husband material people who know him respect him mungathe kudziwa kudzera mu um, anthu akubanja la kwawo kaya ndi azinzake kuti amapanga trust bwanji character yake kaya ngati azinzake amamulemekeza kwambiri eh, amene chani munthu wabwino anthu akwawo amamudalira kwambiri ali ndi mbiri yabwino ndi onena zoona ali ndi udindo anthu akwawo zonsezi akuzidziwa and amakhala akukamba za mbiri yabwino zokhuzana ndi iyeyo anthu amamudalira iyeyo kuti ni munthu wodalirika so inu ngati mungamve zimenezo olo mungazione zimenezo kuchokera kwa anthu ngati amene wawa mukuyenera muziwenso kunena kuti ndiye kuti mwamuna wanu ndi munthu wabwino chifukwa mbiri yabwino ya mwamuna always imapanga reflect potengera kuti kodi consistent behavior yake over time ndi yotani ndiye pamapeto pa zonse tikhale ndi a practical principle et let's do this nthawi zambiri mzimayi iwe musamangotsogoza chikondi chokha chifukwa azimayi ambiri amazifunsa kuti kodi amene uja amandikonda and yankho likakhala kuti yes basi ndithu akukakhala naye akukalowa m'banja komano mukazifunsa kuti kodi amene ujayo amandikonda mumayeneranso muzifunsenso kuti kodi ineyo nditha kukamukhulupiriranso iye uja ngati mwamuna wanga komanso ineyo pa ineyo ndizakamulemekeza ndizakakwanisa kumulemekeza mwamuna uja komanso iye uja ndi ineyo kodi mavuto amene tikakumana nawo tizikatha kuwapanga sovu limodzi chifukwa nkutheka chikondicho chitha kukakhalapo komano ngati kukhulupirirana sikukakhalapo inu simuzikamulemekeza mwamunayo komanso ngati simuzikatha kuthana nawo mavuto amene muzikakumana nawo banjanso silingathe kutheka kukakhalapo so zonsezi zikatheka ndiye kuti mutha kukhala ndi banja labwino ndi mwamuna ameneyoyo you can go ahead and do whatever ndi mwamuna ameneyo if you find this video helpful please like it and share and don't forget follow our page for similar videos thank you very much for being there and watching and see you in the next one